onwe ife m chọrọ i differentiate na-enye nsogbu kịta hmm? the different between akwa and mmiri enwe ilo ọkala akwụ abịakwọ m ịkọjọ mmiri enwe ilo ọkala akwụ kama abịa m inye unu the different between two of them and the reason why m ji sị ka m bịa mee ife a bụ so many people na-asị that na m mm, na onye ofu onye ofu onye ka bụrụ ezigbo mmadụ then the other person bụ ajọ mmadụ na um, na ndị mmadụ ka like ofu onye ịghọta ehe na onwe onye akpọrọ asị na onwe onye a kachasị wee like m wee sị okay ka anyị mee nụ the analyze ọ bụrọ na m bịa ịkparị mmadụ ngwa let's start from mkpụrụ akpụrụ akwa ọkụkọ because ọkwa chukwu mee ife akpụrụ ya mmiri enwe ilo so ka anyị bido from there unu amana Soludo TV bụ ebe a na-epreview update ọkwa ya Anambra State Soludo TV ọkwa ya bụ ebe a na-edebe update gbasatalụ court case akwa fa ị ma na since nwata akwa baa na the page na the page elonu revival unu sị na asị ka m gosi unu evidence ka m bịakwa ọ m na-ekwu anụ m state fact ka a bịa sorry ngwa na before case akwa bido hmm? nene nene ya na screen before case akwa bido page Soludo adịghọ 230,000 ọ bụkwa page main Soludo na Soludo TV is not 233,000 follower ọ dị m ka ọ 220 I think now ngwa ka anyị gaa na his page even page video epinu epinu ka nọ 28,000 view video epinu epin ịma na ipinuo video na ọ ya ya enwekarịsị view mana ọ nọ 80 something na ihe na-anya afụ 2k 7k sọsọ video sọsọ na akwa ọkụkọ tiwara akị march bịa na ọka na ọ ya azọ ọkpa na court na court ọka 1.5 million views in less than 11 hour 600 and the, okay 700 and 700 and something thousand views ngwa ka anyị gaa na the page chekie all the program a na-eme onwe nke na-aga viral onwe nke ndị mmadụ dị interested inene nothing onweghọ onye onye pịọ scroll up na ịbịa ị na-afụ 2k 3k 6k 8k nna bịa Soludo unu need ikene akwa o if not for anything for reviving this page ọbụkwana m na-akpali but jenu my evidence dị na ọ dị adị ọ bụ ife ejikwa ugegbe enene okay very good e release bekwa akwa malụ na akpụrụ mmiri enwe ilo okwu kabeghị ekwu even sef ọ sọsọ nkwurie bloggers bụ onye eshi ọdụ nne e release mmiri enwe ilo ọ sọ ndị be fa na friends ya post ya and the release of mmiri enwe ilo nwere post ya karịrị 500k sọsọ post mmiri enwe ilo ga viral bụ nke nwa ya nwoke na-ekpere ya ekpere na shrine ka a hapụrụ ya nne ya na ọ nwere ife ome good boy good son sọsọ ya bụ ife ga viral apart from that na e release mmiri enwe ilo few people ma short nọ onye ọwa ha anya isi mana sọsọ na mmadụ bịa court for the first time Anambra shut down Anambra shut down the whole bloggers everybody ikwukwala anything maka Akwa come and see view hey mụnwa go to Jesus. So na three wise men zọrọ ọkpa zaa everywhere shut wa bam onye ọbụla ju n'ọka ọka ju ọka dị in short ọka dị active what are you telling me okay wait between ka anyị jụzianụ ka anyị jụzianụ onwe anyị answer between that mmiri enwe ilo and akwa kee onye a ka like ọ pụtabekwa apụta sọ court ka ọ je kezi mbọsị a ya-asị nya nọ ka e releasezia akwa na akwa apụtago that akwa is finally out nya bụ na Anambra ya-enwe public holidays nya each family ọbụla ị bata a ya na-esi oriri na-ehu na mmemme ya na-eme ị batabe mmadụ eche na ọ na-ecelebrate birthday ya mana ọ release of akwa ka a na-ecelebrate ị makwa onye akwa bụ the only disappoint ndị nwe ebe akwa nọ bụ contact o nwere ọ bụ na akwa nwee government contact ị makwa onye akwa bụ look at onye e si na nga kpọpụta ọ dị fresh na-aṅụ bottle water ọ na-amụrị ihu ọ dịghị ka onye ife na-eme ka o si a smile i kene ya ọ na-amụ ọ kazịa anyị nwa dị free ọ kazịa dị happy ife a bụ cheating akwa si unu kwesịrị ịgwa anyị ife dị na that prison ife a bụ cheating ọ kazịa anyị nwa dị free nwee freedom na-enwezi aṅụrị how come how how ịfụkwa ya afọ ya ịfụkwa ọkụ ọ hazi Akwa ka ntị ya pụtasị ọzọ chikọ ma Eke Hit Eke Hit doo ahụ onye ọbụla Onye Eze Jesus mgbe ndị kidnapper hapụsịrị ya afọ ọnụ ju ya ọnụ ọ dịka nkịta ala ọ baa prison doo ahụ ọ bụ prison mgbe ahụ ka m gwa ya eh, ife ọbụla ị na-eme n'ụwa emekwa n'elu eme n'ana gbaa mbọ fụ na ị kpata ego make sure you get money ife niile abụla ego but in the other round ife niile bụkwa ego abụkwa ife a na-agwa gị ọkwa mbọ fụ na i ji ego gị ọkwa ego bụ ọkwa ego bụ nwa nwoke ọ bụ ọkwa ife ụnụ na-akọ o nwekwa ọgaranya na-eje nga ifefe nka ọ bụ ọkwọsa akwa for the fact na ego ị dị n'aka guy ife ọbụla ị na-eme in this life nwee obi ọma nwee obi sarịsarị kwụba aka gị ọtọ jide ego ụzọ efe taa nwee ya because ọ bụ na akwa enwerọ ezigbo obi ọ bụ na akwa bụ a wicked man a ya na-ekwu maka ya like this ọ bụ na greedy human being o nwere onye ya ama na-eji ekwuo ya ekwu na-ada chezọọ ya move on mana ọ maka na o nwere ezigbo obi akwa bụ mmadụ ya abịa ị gbaje ebi ebe akwa i je ebe akwa you must go with something i bele akwa je ebe akwa ị na-ana ị ya amụ amụ wee naa he's a good man nke a godo alone that is how i expected my brother to be doing which is onye eze jesus ọ bụ na onye eze jesus kwee ka m na-enye ya advice o nwere ka m ka-esi dozie onye eze ụdị ego niile o nwere mana akwa inwere ibo inwe ibo bụ ụlọ ọrụ n'agbanyeghị na ị nọ nga ị makwa mmadụ one kwụ na line na-eche akwa ka ọ pụta kpeere fa ekpere a kpọkatago m oku ngwa kee mbọsị akwa ya apụta na o nwe ekpere ọ chọọ ka o mere m sị ya na onye unu na-ekwu nọkwa nga a sị na ọ kịta ọ nọ nga ka ọgwụ ya ya alụ nke bụ ọrụ efu ndị mmadụ anyị egbu the one all of you should be all of you should beware of scammers scammers karịzịkwa nke a akwa nọ nga ndị ejigo afa akwa nasisi ego kasịkwa nkụ ndị mepee fake page ya kakwa nkụ akwa ada alụkwalụ mmadụ ọrụ online nwere ike ịna gị ego online beware of scammers